An balimaw aw bisimila bi mali teleso sanfɛ an bɛ foli lase fusira le génie ma bi an bɛna kuma tigɛ kɔnɔna dɔnni de kan tuguni dɔgɔkun tɛmɛnen an dasela banaw ma nka bi an bɛna kuma Tigɛ yɛrɛ kɔnɔna kan kibaruya minnu b'a kɔnɔ n'i bɛ se k'a lajɛ ka se ka mɔgɔninfinw bilasira an ye sɔnin yira mɔgɔw la sɔnin min bɛ kuma adamaden ka banaw kan an y'o bɛɛ lajɛlen fɔ walasa bi mɔgɔ ka se k'a faamuya k'a fɔ k'i bɛ se ka adamaden jogo dɔn k'a ka tagabolo dɔn k'a ka baaraw fana dɔn tigɛ kɔnɔna dɔnni sira fɛ ka se k'a bilasira an bɛna bi kuma kɛ o de kan ka se ka maa caman bilasira Caman ka se k'i ka tagabolo dɔn ka sɔrɔ i yɛrɛ ma se anw ma i ma anw yɛrɛ contacté fɔlɔ an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn bɛ k'an lamɛn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo bi an y'a fɔ cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ tigɛ kɔnɔna na an ko tigɛ kɔnɔna droite ale bɛ kuma cɛ de kan gauche ale bɛ kuma muso de kan droite ale bɛ i ka présent ani i ka passé de ko fɔ gauche ale bɛ kuma i ka présent ani i ka futur n'o ye komi min de sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ an bɛ an ye baro kɛ o kan nka san'an ka don tigɛ kɔnɔna na fɔlɔ an bɛ jateminɛ kɛ n'i ye dɔw tigɛ lajɛ dɔw tigɛ ka bon dɔw tigɛ ka jan dɔw tigɛ ka dɔgɔ dɔw tigɛ jalen don dɔw tigɛ kɔnɔna golo jalen don dɔw ta ka maga nin bɛɛ bɛ adamadenya siraw de kofɔ ni mɔgɔ min sera k'a faamuya i bɛ se k'i ka taabolo ɲuman dɔn a sira fɛ a tɛ komi an bɛ ka dɔnni langali o tɛ Mɛ a kun ye mɔgɔ k'a faamuya k'a fɔ ko dɔnni ye tiɲɛ ye ko ala ye adamaden fɛn o fɛn dan ka na dugukolo sanfɛ a y'i ka diɲɛlatigɛ taabolo bɛɛ lajɛlen kɛ tigɛ fila bɛɛ kɔnɔ donc maa ka se k'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ kɔrɔ ye ala ma adamaden dan kunfɛ a y'i dan kun dɔ de la donc a b'a daminɛ min na fɔlɔ o ye tigɛ bonya ye fɔlɔ n'i ye dɔw tigɛ lajɛ i t'a sɔrɔ tigɛ ka bon tigɛ baarabaw de don bon n'i y'o ye maa o maa na a tigilamɔgɔ i t'a sɔrɔ a tɛ girin ka don ko la ten a ka ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen don kɛlɛ man di a ye mankan man d'a ye ka sababu kɛ n'ale ye kɛlɛ sɔrɔ a tɛ ban ani maa min man'a kɛlɛ aw tun bɛ cogo min na kɔrɔlen hali n'aw diyala aw tɛ segin ka kɛ ten cogo si la ale ka ko bɛɛ jateminɛnen don fɔlɔ bon ani fana ale tɛ da mɔgɔninfin na yɔrɔnin kelen n'i y'a datɔla y'i la dɔrɔn c'est que i ye preuve dɔ yira ale la min ye ale dabali ban kosɛbɛ o ye maa tigɛ baaraba ye bon i b'a sɔrɔ olu caman bɛ kɛ perezidanw de ye ɲɛmɔgɔbaw birokɔnɔmɔgɔba ninnu maa minnu bɛ baara kɛ ɲɛmɔgɔya sira ninnu kan mɔgɔ tigɛba ninnu caman ka baara bɛ taa o de sira kan bon ko koba kɛ de ka d'a tigilamɔgɔ ye a tɛ kodennin kɛ fɛ n'ale ye ko o ko kɛ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ a kalama Bon n'an bɔra yen sisan an bɛna se mɔgɔ tigɛ dennin ma maa min tigɛ ka misɛn a tigɛ ka dɔgɔ quoi bon n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ a bɛ se ka girin ka don ko la hali ni n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ ni jama bɛ sisan ale de bɛ girin ka mɔgɔw fo k'a tigɛ d'i ma fɔlɔ k'i fo bon o bɛ mɔgɔ tigɛ dɔgɔmanin na ale don ka di ko la awa fana sɔmi ka jan ko la ko tɛ kɛ ka bala a la ni ko min n'a ma a b'a caman pressentiment dɔn ka sɔrɔ waati ma se nka o mɔgɔ sugu i bɛ taa sɔrɔ a tigi ka ko ka teli a tɛ ko sumaman fɛ ni ko nana dɔrɔn ale b'a fɛ a ka ɲɛnabɔ ka bɔ joona joona o de ka di ale ye ale tɛ ko sumaman fɛ bon a b'o sɔrɔ mɔgɔ caman na o sira kan bon maa minnu tɛgɛ ka jan bon n'i ye mɔgɔ min tɛgɛ jan jan ye a ka jan i bɛ taa sɔrɔ a tigi a tigilamɔgɔ caman ye artisiw de ye artisiw tɛgɛ bɛɛ ka jan donc olu filɛ nin ye dɔnkilida de ka d'u ye baro ka d'u ye ani ka se ka mɔgɔw bilasira k'a fɔ karisa i nin kɛ tan nin kɛ tan o ye mɔgɔ tigɛ jamanjan ye bon n'an bɔra yen sisan an bɛna se mɔgɔ tigɛ magaman ma parce que a bɛɛ tɛ se ka fɔ n'an k'an bɛ kuma bɛɛ lajɛlen kan i b'a kɔlɔsi wagati bɛn'an dan tigɛ ma maa min tigɛ ka maga n'i y'o ye maa o maa tigɛ la i b'a kɔlɔsi a tigilamɔgɔ a tɛ se ka baara gɛlɛn kɛ o ye maa salibagatɔ de ye mais ce sont des gens très euh, chanceux u gɛrɛjɛgɛ ka bon u man'u ni da fɛn minnu kan a caman bɛ yen a bɛ kɛ o ye maa tɛgɛ magaman ye bon olu mɔgɔ sugu o bɛ baara kɛ biro de kɔnɔ ka caya o ye biro kɔnɔ baarakɛlaw ye sɛbɛnnikɛlaw ani maa minnu bɛ baara kɛ ni hakililabaaraw ye n'o ye tɛkinisiyɛnw ye n'o ye kuranbaarakɛlaw ye donc euh, walima ordinateur baarakɛlaw u bɛɛ bɛ kuma biro baarakɛlaw kan olu tɛ se ka baara gɛlɛn kɛ n'i y'olu ta ka bila baara gɛlɛn na i bɛ taa sɔrɔ a bɛ na ni gɛlɛya ye bon mais i bɛ taa sɔrɔ olu fana mɔgɔ min u bɛ da ko la joona ni ko nana u bɛ se k'a lafaamuya joona mais ce sont des gens très gentils et puis encore an b'a fɔ ko u ka chance ka bon kosɛbɛ bon maa min tɛgɛ golo jalen don tɛgɛ golo jalen i bɛ taa sɔrɔ olu ye mɔgɔ min ye olu ka baara ye baara gɛlɛn ye fangafin baara de ka di u ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛ sɔrɔ masɔn de la ka caya ani wotoropusilaw ani dingɛsennaw ani numu maa minnu bɛ nɛgɛ gosi kɛ i bɛ taa sɔrɔ olu tigɛ kɔnɔna golo jalen don mais n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ tɛgɛ lajɛ k'a fɔ k'a tigɛ kɔnɔna golo jalen don sigana t'a la a tigilamɔgɔ ka hɛrɛ an'a ka kɛnɛya a bɛ baara gɛlɛn de la a tigilamɔgɔ tɛ se ka tile saba bila k'a fɔ k'a tɛ baara la donc baara de bɛ kɛnɛya lase ale ma donc n'ale ma baara gɛlɛn kɛ i bɛ taa sɔrɔ toujours banaw bɛ misɛnw bɛ se ka ale sɔrɔ bon o bɛ mɔgɔ kɛnɛmaw de ko fɔ kosɛbɛ mais o mɔgɔ sugu i bɛ taa sɔrɔ o dalen tɛ ko la a tɛ da ko la ten yɔrɔnin kelen n'i y'a datɔla ye ko o ko la c'est qu'i ye preuve dɔ yira ale la parce que ni mɔgɔ tigɛ golo jalen don i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ tigɛ kɔnɔna tɛrɛ o man ca nka i bɛ taa sɔrɔ a ka hɛrɛ sɔrɔ sira bɛ bɔ wɔsi de la tant que n'ale ma wɔsi a mago bɛ jɔ fɛn min na a t'o sɔrɔ bon o kɔfɛ tuguni maa min tigɛ golo jalen don an b'a fɔ ko tigilamɔgɔ gɛrɛsɛgɛ bɛ fara kɔnɔ parce que hali n'i ye nafolo ta ka d'a ma lafiya kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ nafolo bɛ tiɲɛ mais n'a yɛrɛ wɔsila ka fɛn min ɲini o de bɛ mɛn si la kosɛbɛ o de bɛ ale nafa a ka ɲɛnamaya sira kɔnɔ n'an bɔra yen sisan An bɛna se tigɛ kɔnɔna ma maa min tigɛ kolo jalen don parce que n'i ye maa dɔ tigɛ kolo lajɛ i b'a sɔrɔ a tigɛ kolo jalen don i bɛ a kolo ye i b'a fɔ ko squelette bɛ cogo min na bon olu mɔgɔ sugu i bɛ taa sɔrɔ an b'a fɔ ko olu dusu ka bon o ye maa dusubaw de ye ani fana u ka bana caman bɛ kunkolodimi ko fɔ ani fasadimi ko fɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ Donc an bɛna tigɛ kɔnɔna to yen ayiwa tigɛ bonya ani a janya to yen an bɛna don tigɛ kɔnɔna na ka dɔɔnin fɔ o fana kan walasa an lamɛnba min bɛ ka an lamɛn e ka se ka faamuyali caman sɔrɔ i yɛrɛ ka tagabolo la donc sisan an bɛna se min ma n'i ye jateminɛ kɛ tigɛ kɔnɔna na an bɛ tɛrɛba saba de ko fɔ o tɛrɛba saba bɛɛ lajɛlen bɛ adamaden kelen kelen na tigɛ kɔnɔ o tɛrɛba saba in ni kelen mankela la a tigilamɔgɔ tɛ se ka si sɔrɔ parce que o tɛrɛba saba dulonnen bɛ an yɛrɛ ka tagabolo de kan an b'a daminɛ sisan n'an bɛ tɛrɛba fɔlɔ ko fɔ a bɛ fɔ ale ma ko ligne de vie o tɛrɛba eh, fɔlɔ ale bɛ bɔ bolomɛnden min bɛ eh, belebeleba ye n'o an b'a fɔ o ma ko le pouce ani min bɛ yirali kɛ ale bɛ bɔ o cɛmancɛ la donc ka daminɛ yan ka jigin fo dugumana na a bɛ fɔ ale de ma ko ligne de vie o ligne de vie in filɛ nin ye o de bɛ kuma adamaden yɛrɛ farikolo kan fɛn o fɛn ka kan k'i sɔrɔ farikolo kɔnɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ale de b'o taamasiyɛn jira hali n'a sɔrɔ ni bana b'i minɛ i b'a dɔn o la n'a sɔrɔla i bɛna accident kɛ a bɛ dɔn o de la n'a sɔrɔla i ni jama bɛna fara ɲɔgɔn kan i bɛ tɔgɔba sɔrɔ a bɛ dɔn o fana sira kan n'a sɔrɔla e bɛna bɔ faso kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan ka taa fɛn ɲini i b'a sɔrɔ o la donc o ligne de vie in filɛ nin ye an bɛna o misali sugu dɔ di mɔgɔ ma e lamɛnba min bɛ ka an lamɛn sisan n'i ye jateminɛ kɛ o ligne de vie in k'a lajɛ ni a sɔrɔla tɛrɛ dɔ cilen bɛ yan donc a tigɛlen don fila ye ka daminɛ a daminɛ na da a la k'a fɔ i ka denmisɛnninya kɔnɔ i ye bana dɔ kɛ mɔgɔ tun t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ bɔ a la n'i bamuso bɛ i bɛ se k'a ɲininka a b'o kibaruya di bon o ye taamasiyɛn ye maaw ka se ka faamuya bon o ligne de vie kɔfɛ tɛrɛ min bɛ da o kan an b'a fɔ ale tɛrɛ de ma ko ligne de tête ale de filɛ nin ye bon i bɛ t'a sɔrɔ dɔw ta tugulen bɛ ligne de vie la dɔw ta mabɔlen don a la nin bɛɛ de bɛ kɔrɔ yira donc o ligne de tête in filɛ nin ye an bɛ kuma o fana kan o fana ye fɛnba ye min bɛ mɔgɔ nafa o ligne de tête in bɛ kuma adamaden kunkolo kan a bɛ se ka adamaden ka baara position kofɔ a bɛ se ka adamaden ka hakili kofɔ n'a sɔrɔ hakili ka jan ou bien a ka surun parce que dɔw bɛ yen o hakili ka surun o ɲinɛ ka di mais a tɛ komi o hakili man di parce que hakili surunya ni hakili janya o bɛ bɔ fɛn kelen de la a bɛ komi mɔgɔ min bɛ n'i ye fɛn fɔ a ɲɛna a bɛ se ka ɲinɛ joona donc mɔgɔ ka ɲinɛ joona o t'a yira k'a fɔ k'i hakili man di o tɛ donc an bɛna an da se o fana ma k'o ɲɛfɔ maaw ka se ka faamuya mais mɔgɔ tɛ se ka balo ni kunkolo t'i la o kɔfɛ tuguni an bɛna se ligne eh, sabanan ma o fana nafa ka bon kosɛbɛ adamadenya kɔnɔ ni an b'a fɔ ale ma ko ligne de cœur o de bɛ bɔ bolomanden lagare kɛrɛfɛ ka yɛlɛ ka na se fo a bɛ dɔ ta bɛ ɲɛsin nin ma dɔ ta bɛ ɲɛsin nin fana ma donc o ligne de cœur in filɛ nin ye an bɛna an da se o fana ma ka misali caman di bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ o la an b'a daminɛ sira min kan o ye ligne de vie fɔlɔ ye Ligne de vie i bɛ t'a sɔrɔ dɔw ta ka jan dɔw ta ka surun nka n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ka ligne de vie lajɛ n'i y'a sɔrɔ a janyana ka na se nin ma fo ka na munumunu ka na nin kɔfɛ donc i b'a jateminɛ a tigilamɔgɔ a mana kɛ cogo cogo hali n'a bɔra faso kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan a laban a bɛna segin faso kɔnɔna na ale tɛ se ka to yɔrɔ si o kɔrɔ ye faso kɔnɔna kɔni ale kaburu bɛ sɔrɔ yen fan fɛ a mana mɛn cogo cogo a bɛ na faso kɔnɔna na a dɔw yɛrɛ bɛ yen an bɛ se k'a fɔ u ka jamana kɔnɔ taga bɛ gɛlɛya komi ka taa eh, extérieur la ka taa nansara jamana na a bɛ gɛlɛya u bolo kɔrɔ ye n'ale munumununa ka na fo yan kɔrɔ ye e bɛ se ka to faso kɔnɔ ka fɛn sɔrɔ nka ni maa min ta nana dan yɔrɔ la i b'a kɔlɔsi e ta sigana t'a la e bɛ se ka taa faso kɔnɔ mais yɔrɔ tɛna janya faso la i y'a faamuya o bɛ mɔgɔ dɔw la bon dɔw ta i t'a sɔrɔ o bɛna dan sira la yan donc i bɛ o jateminɛ n'i y'o ye maa o maa na a tigilamɔgɔw bɛna taa jamana kɔ kan bon n'a bɛ gauche ani droite kɔnɔ sigana t'a la a tigilamɔgɔ bɛna jamana kɔnɔ taga kɛ o mɔgɔ sugu a caman bɛ yen o bɛ taa vilaw jɔ jamana kɔ kan ka hɛrɛw sɔrɔ yen mais u tɛ se ka sigi faso kɔnɔ donc faso kɔnɔ sigi bɛ gɛlɛya olu ma bon o ligne de vie in filɛ nin ye ale bɛ bolomɛnti ale bɛ bolo tilan fila ye de bon n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye n'i ye ale jateminɛ sisan a mana bolo tilan fila ye sisan n'i y'a sɔrɔ a ye bolo tilan fila ye yan fanfɛla de ka bon ka tɛmɛ yan kan parce que nin ye vie intérieure ye nin ye vie extérieure ye Bon n'a sɔrɔ vie intérieure de ka bon i bɛ t'a sɔrɔ a tigila mɔgɔ ani a faso kɔnɔ mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ adamadenya bɛna don u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ faso kɔnɔ bon n'i ye ligne de vie fana lajɛ trait dɔ bɛ yen tuma dɔ la o bɛ bɔ yan ka jigin yan i y'a faamu a bolo bɛ den kumaba in fan fɛ n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ tɛgɛ la k'a tigila mɔgɔ bɛna kɛ du ntuloma ye o kɔrɔ ye ale bɛna ɲumanya caman ta ka ɲɛsin du ma ayiwa sigana t'a la a bɛna bonya caman lase du ma du bɛna du fanba caman bɛna siri ale la ko caman bɛ yen ni ale tɛ a tɛ ɲɛnabɔ donc a b'o kibaruya di mais muso muso min ka ligne de vie n'i y'a sɔrɔ a surunyana yan ma kɔmi n'a y'a bolo traverser mais yan ka dɔgɔ yan de ka bon donc o tigilamɔgɔ o musola ka kan k'i hakili to a yɛrɛ la k'a fɔ ko furu kɔnɔ k'a bɛ sɔn ka césarienne kɛ o kɔrɔ a bɛna den dɔ sɔrɔ mais fo a kɔnɔ ka fara sinon den tɛ se ka balo den tɛ se ka bɔ quoi Mais ni cɛ de don a kɔni a bolo yan ta dɔgɔyala ka tɛmɛ yan kan n'o ye ligne de vie intérieure ye i b'a kɔlɔsi a tigilamɔgɔ a bɛna gɛlɛyaba de sɔrɔ faso kɔnɔ o kɔrɔ ale ni faso kɔnɔmɔgɔ tɛna se ka bɛn donc f'ale ka bɔ donc nin bɛɛ ye misali ye maaw ka se ka faamuya donc n'an bɔra yen sisan an bɛna se ligne de tête ma o ligne de tête min filɛ nin ye an y'a fɔ cogo min na o bɛ kuma adama adamaden kunkolo kan a bɛ adamaden ka intelligence ko fɔ a bɛ adamaden ka hakili janya walima hakili surunya ko fɔ donc n'i ye jateminɛ kɛ o ligne de tête in filɛ nin ye n'ale samana ka na se fo yan dɔw ta samanen don ka jigin duguma dɔw ta samanen don ka tilen bon mɔgɔ minnu ta tilenen don ka tilen complètement bon i b'a kɔlɔsi o tigilamɔgɔ a ka kuma bɛɛ ye sira tilennen de ye o kɔrɔ ye tiɲɛba fɔ ka di a tigilamɔgɔ ye ale tɛ nɔgɔ fɛ ale tɛ munumunu saalo fɛ o kɔrɔ n'i ye kuma fɔ ale ye i ka kɛ tiɲɛfɔla ye n'i kɛra nkalontigɛla ye dɔrɔn i ka ko bɛ nege bɔ ale la complètement mais n'a sɔrɔla a janyana fo ka se nin yɔrɔ la o de ka ɲi parce que a bɛ fɔ k'a tigilamɔgɔ ka intelligence ka bon et puis encore n'i ye kuma fɔ a ɲɛna a b'a retenir a bɛ mɛn a bolo kɔrɔ donc o bɛ se ka ɲɛtaga ko fɔ mais ni maa min ta surunyana ka dan nin bolo jukɔrɔ o kɔrɔ ni ligne de tête samana ka na se yan ka na dan nin jukɔrɔ a ma se nin ma donc sigana t'a la a tigilamɔgɔ ko a hakili ka surun bon a tɛ komi a tigilamɔgɔ tɛ se ka kalan kɛ a bɛ kalan kɛ mais a découragé ka di ko kojugu o kɔrɔ n'ale ye ko ko daminɛ a bɛ découragé joona a bɛ sin ka o ko dabila donc o bɛ kɛ mɔgɔ caman na an y'o ye mɔgɔ caman na o taa ɲɛfɔ ɲɛna o tigilamɔgɔ caman bɛ yen o bɛna commencer ka kalan ye ka to yen joona k'a fɔ ko bɛ baara kɛ ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye parce que olu bɛ girin ka wuli fɛn sɔrɔ ɲini kama mais wasa u ka se ka fɛn sɔrɔ joona o bɛ o tigilamɔgɔ la bon n'an bɔra sisan an bɛna se dɔ wɛrɛ ma tuguni o ligne de tête in tuguni i b'a kɔlɔsi n'a kun jigila dugumana na i b'a kɔlɔsi a bɛ mɔgɔ min fɔ mɔgɔ min masumanen don a tigilamɔgɔ tɛ don ko la ten n'a ma sɛgɛsɛgɛli kɛ hali n'i ye kuma fɔ a ɲɛna n'i ta tɛ tiɲɛ ye a bɛ taa sigi k'a vérifier fɔlɔ k'a dɔn n'a sɔrɔla i bɛ ka min fɔ ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ mais ale tɛ girin k'i dala minɛ komi mɔgɔ min ta tilennen don parce que mɔgɔ min ta tilennen don a bɛ kuma olu ma k'olu ye sariya mɔgɔ ye ka tiɲɛ fɔ adamaden ye o bɛ olu la naturellement donc min ta kun masulen don olu ye jateminɛkɛlaw de ye o tɛ girin ka da mɔgɔ la ten mais n'i ye kuma fɔ u bɛ taa analyser ka kuma tiɲɛ a n'a nkalon dɔn nka o kɔfɛ tuguni bon o ligne de tête in filɛ nin ye n'i y'ale séparelen ka bɔ ligne de vie la parce que dɔw ta ne ta tugulen don mais dɔw ta séparelen don bon maa minnu ta séparelen don ka bɔ ligne de tête la i b'a ko ligne de vie la bon i bɛ taa kɔlɔsi olu tigilamɔgɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ wari tɛ se ka basigi u bolo hali n'i ye waa kɛmɛ d'u ma u b'a dun ka ban pewu u tɛ se ka wari mara donc wari mara ka gɛlɛn olu bolo kosɛbɛ parce que olu ka a bɛ komi mɔgɔ min kunkolo séparelen don ka bɔ eh, farikolo la donc u mana wari sɔrɔ dɔrɔn a bɛɛ bɛ taa dépense ka ca u da la nka dunko juguya b'u la mais koba kɛ de ka d'u ye ni ko bɛ na u b'a kɛ fo mɔgɔ dabali bɛ ban o b'o la naturellement mais maa minnu ta tugulen don ligne de vie la komi ne ta bɛ cogo min na o tigilamɔgɔ de bɛ se ka mara kɛ a bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ ka mara cɛni man di ale ye ale b'a fɛ toujours ni ale ye wari sɔrɔ a ka don da dɔ fɛ min bɛ se ka mɛn si la walima ka fɛn dɔ san fɛn min bɛ se ka mɛn si la olu bɛ taa o de san kan mais minnu ta tugulen don i b'a kɔlɔsi a caman bɛ yen an b'a fɔ ko maa tɛgɛmagɛlɛnw don voilà donc a tɛ bɛɛ la parce que n'u ye wari sɔrɔ o kɛ man teli ka wari di mɔgɔ ma ten n'u ma sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a sɔrɔla e bɛ ka taa don kun jumɛn na donc fo k'a kun dɔn e bɛ e bɛna dépense minnu kɛ olu bɛna wari min di e ma e ka se k'a kun f'u ɲɛna i bɛ taa don fɛn min na donc olu bɛ kuma o kan olu ka baara de bɛ taa ni jateminɛ ani sɛgɛsɛgɛli ani kodɔn de ye kosɛbɛ mais olu t'a fɛ ka wari sɔrɔ dɔrɔn ka sin ka a cɛncɛn ten ka sɔrɔ a ma kɛ kun gɛlɛn ye n'u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la bon o kɔfɛ an ye ligne de vie ta an ye kumana ligne de tête kan sisan an da bɛna se ligne de cœur ma n'o ye o bɛ bɔ bolomɛden lagare kɛrɛfɛ ka yɛlɛ fo sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta yɛlɛlen don ka ɲɛsin bolomɛden min bɛ yirali kɛ dɔw ta nana dan nin jukɔrɔ bolomɛden jamanjan dɔw yɛrɛ ta nana dan fo jukɔrɔ ale kumakan ye ale bɛ kuma fɛn min kan o ye adamaden yɛrɛ ka furu de ye adamaden i ka cœur i dusukun a bɛ cogo di n'a sɔrɔla e bɛna furu dumanba kɛ n'a sɔrɔla gɛlɛya bɛna ye e ka furuso kɔnɔ nin ye ale ligne de bɛ kuma o de kan kosɛbɛ an bɛna baro kɛ o de kan ka bi baro kuncɛ ka sababu kɛ waatiw bɛ ka se n'an da selen o ma sisan n'o ye ligne de cœur ye n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ min ka ligne de cœur a janyana fo ka na se nin duguma i b'a kɔlɔsi a tigilamɔgɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ se ka adamaden nɛgɛ i ka kɛ ale fɛ n'a sɔrɔla ni cɛ don muso nɛgɛ ka di a ye ka baro kɛ muso fɛ ka i yɛrɛ la convaincu k'a yira k'a fɔ vraiment ale bɛ nin cogoya la a bɛ se ka hɛrɛ caman k'i ye o tigilamɔgɔ bɛ se o la nka n'a sɔrɔla ni muso don i t'a sɔrɔ toujours n'i kɔni kɛla de fɛ ale bɛ preuve de yira i la k'a dɔn k'a fɔ ale fana ye maa sɛbɛ dɔ ye donc o kɔrɔ ka di ye o b'a yira k'a fɔ o tigilamɔgɔ bɛ se ka kanu dumanba kɛ a bɛ se ka furu dumanba kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o tigilamɔgɔ n'a ye furu fɛn o fɛn kɛ o kɔrɔ ye an bɛ misali ta n'a sɔrɔla ni cɛ don a mana muso o muso ta ka don a ka so furu sira fɛ ni e muso nana ban ka ka furu sa ka bɔ i bɛ nimisa don dɔ la i bɛ sɔn k'a fɔ k'i bɛ segin a ma sikana t'o la ka sababu kɛ a ye ko caman kɛ i ye furu kɔnɔ i tɛ ɲinɛ o kɔ parce que olu tigi de bɛ adamaden marquer ka fɛn kɛ a furuɲɔgɔn na min b'a to a kanu bɛ to a dusukun na a tɛ se ka ɲinɛ ale kɔ ale ligne bɛ kuma o kan bon maa minnu ta nana jigin ka na ka na dan nin jukɔrɔ n'an b'a fɔ ko le médius n'ale bɛ bolomanden jamanjan kofɔ donc ligne de cœur ka na dan o duguma aa ne lamɛnbaa o de man ɲi n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ la d'a la k'a fɔ a tigilamɔgɔ a ka furu ka gɛlɛn ni cɛ de don i b'a kɔlɔsi a ni muso fɛn o fɛn bɛ jɛ i b'a kɔlɔsi toujours ale bɛ sariya de ta ka i sɛgɛrɛ a bɛ ko dɔ k'i la pour que i ka se ka sɔn ale ta ma ale b'a fɛ k'i mara ni fanga de ye i ka sɔn ka don ale ka da fɛ donc n'i ko ko fo i yɛrɛ ka ɲɛnata i n'a tɛ bɛn donc ni muso don i t'a sɔrɔ elle sera toujours négligente o kɔrɔ a bɛ ko négliger kojugu donc ale t'a fɛ toujours k'a yira cɛ la k'a fɔ ko n b'i fɛ toujours ale bɛ kɛwale dɔw de kɛ mais n'i nana kojugu ta k'ale sɛgɛrɛ ka kuma dɔ fɔ ale ma ale dusu cɛn kojugu bɛ se ka kuma jugu f'i ma ka kɛ kɔmi a tile kelen ma deli ka k'i fɛ bon o muso sugu walima o cɛ sugu an b'a fɔ gɛlɛya bɛ olu caman de ka furuso kɔnɔ an t'a fɔ k'u tɛ furu kɛ dɛ mais furu bɛ gɛlɛya u bolo ka caya ka sababu kɛ u yɛrɛ ka comportement de b'a to gɛlɛya bɛ don ka furuso kɔnɔ n'an bɔra sisan ne lamɛnbaa an bɛna se halisa o ligne de cœur de ma n'i y'a kun sulunen ka na dugumana na ou bien ka tilen net i b'a kɔlɔsi a tigilamɔgɔ sikana t'a la balima furu walima sigiɲɔgɔn furu walima dɔnbaga furu de ka di ale la donc n'ale ye o sira taama a bɛ nafa sɔrɔ o de la kosɛbɛ nka n'a tilennen don toujours ka na kun sulu a tigilamɔgɔ i b'a kɔlɔsi kuma bɛɛ ko ɲɛnamaya sira kɔnɔ ale fana ka calcul de ka bon kojugu a tɛ kɛ muso fɛ gansan a bɛ sɛgɛsɛgɛli camanba de boli muso kan donc n'ale y'i sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn i ka ɲi i b'a kɔlɔsi a bɛ gɛrɛ i la mais n'a y'a dɔn k'a fɔ k'i man ɲi i b'a kɔlɔsi a b'i bila complètement donc ale ka vie yɛrɛ basilen bɛ sɛgɛsɛgɛli de kan kosɛbɛ donc ale ce sont des gens très calculateurs sur le plan sentimental donc an b'o caman ye fana mais olu caman ka furu ye sigiɲɔgɔn furu balima furu walima dɔnbaga furu ye mais ligne de vie a fɔ ligne de cœur n'ale janyana kojugu ka na fo yan dɔw ta janyana fo ka traverser ka na fo yan n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ tigɛ la vraiment en tout cas o tigilamɔgɔw ka kanu c'est trop dépassé o kɔrɔ ye kanu dantɛmɛ wale bɛ u la kosɛbɛ o tigilamɔgɔ i b'a kɔlɔsi u ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'u kɛra muso fɛ walima n'u kɛra cɛ fɛ u ka keleya barika bɛ bonya kojugu bon o mɔgɔ sugu de bɛ se ka muso bɛ se ka o mɔgɔ sugu de mara k'i kɛ a sago ye donc tellement que n'u kɛr'i fɛ u bɛ kɛ i fɛ fo ka tɛmɛ dan kan donc dantɛmɛ wale barika bonya kojugu fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni don u yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka sababu kɛ ni cɛ de don a bɛ kɛ musofɛmɔgɔ ye ni muso don a bɛ kɛ cɛden ye an b'a fɔ cogo min na donc parce que o ye a dépassé ye parce que on dit l'excès de toute chose est nuisible fɛn o fɛn n'a tɛmɛna dan kan o ye fɛn tiɲɛni ye mais n'i ye jateminɛ kɛ o ligne de cœur fana tuma dɔ la dɔw ta bɛna fara ka na don bolomanden fila ni ɲɔgɔn cɛ o bolomanden fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ n'a sɔrɔla a ka surun yan na o ka di mais n'a ka surun yanni la o de man di parce que nin bolo in man ɲi donc o bɛ gɛlɛyaba de kofɔ a tigilamɔgɔ ka ɲɛnamaya sira kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ n'a ka surun yan na toujours a tigilamɔgɔ ka négligence ka bon a tɛ girin ka da muso kan n'a sɔrɔ ni cɛ de don walima ni muso don a tɛ girin ka da cɛ kan o kɔrɔ ye n'i ye fɛn min fɔ ale bɛ o de réponse d'i ma mais a tɛ fɛn yira i la k'a fɔ ko n b'i fɛ donc o ye fiɲɛ juguba de ye a bɛ jouer muso caman ka furu kan o muso sugu i bɛ t'a sɔrɔ a ka furu bɛ gɛlɛya donc n'an bɔra yen sisan o ligne de vie euh, enfin o ligne de cœur in fana tuguni i bɛ t'a sɔrɔ n'i ye a jateminɛ dɔw ta nɔ ka bon kojugu dɔw ta nɔ ka dɔgɔ donc ni min ta ka bon kosɛbɛ a bɛ maa dusuba de kofɔ mɔgɔ minnu dusu ka bon kojugu i t'a sɔrɔ o ka ligne de cœur i b'a a tɛrɛ ye a bɛ bonya kosɛbɛ i y'a faamu mais maa minnu ta ka dɔgɔ ni a ka misɛn komi ne ta bɛ cogo min na olu bɛ se ka u dusu contrôler o kɔrɔ n'i ye ko k'u la o bɛ se k'a kun ka se k'i labilasira mais n'i y'u ye ka kɛlɛ k'i fɛ don o don c'est que o jo b'a la nka ligne de cœur min man ɲi fiyewu fiyewu n'an bɛna n da se o de ma o ye n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ tɛgɛ lajɛ n'i y'a sɔrɔ a tigi ka ligne de cœur a tigɛ tigɛlen don walima ka kɛ komi chaîne bɛ cogo min na ka to k'a kuru kuru kuru kuru k'a la ka tigɛ tigɛ a kuru kuru k'a la vraiment o ligne de cœur de man ɲi n'i y'o ye muso o muso tɛgɛ kɔnɔ sikana t'a la o muso sugu a tɛ se ka to furu kelen na a ni cɛ kelen tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc toujours ale mana cɛ ye a bɛ se ka jarabi a la a bɛ k'a fɛ mais waati kunkurun dɔrɔn de don ni ko tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o y'a bannen ye pewu bon n'i y'a ye cɛ fana na a tɛ se ka to muso kelen bolo awa sungurutigɛba bɛ se ka kɛ a tigi ka sungurutigɛ barika bɛ bonya kosɛbɛ donc toujours a ni muso de bɛ ɲɔgɔn na Donc ligne de cœur min kan ka tigɛ tigɛ cela veut dire que a tigilamɔgɔ ce sont des gens très infidèles infidélité b'u ka u ka ko la donc u ka ko da tilennen tɛ quoi donc tilennibaliya bɛ u ka kanu sira kɔnɔ an b'a fɔ ko u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ o sira kan bon o mɔgɔ sugu de ka a bɛ furu caman kɛ mais furu min tɛ laban a bɛ ko daminɛ sisan a bɛ dan sira la hali n'a ye kanu fana daminɛ a bɛ dan sira la donc o tɛ se k'u yɛrɛ minɛ donc an b'a fɔ o ligne de cœur de man ɲi n'a tigɛ tigɛlen don mais n'i ye mɔgɔ min ta lajɛ tuguni i t'a sɔrɔ an b'a fɔ mɔgɔ caman ma karisa e bɛna furusa kɛ i ka dakan kɔnɔ bon o bɛ dɔn sira jumɛn fɛ n'i ye maa min ka ligne de cœur ye k'a fɔ ko a tigɛlen don kɔmi a tigɛlen don yan walima a tigɛlen don yan ka bɔ ɲɔgɔn na walima a chevauchelen don donc tɛrɛ dɔ bɛ sanfɛ dɔ bɛ duguma mais u bɔlen ɲɔgɔn na n'i y'o ye mɔgɔ o mɔgɔ tigɛ la a tigilamɔgɔ tɛ a ka ɲɛnamaya kɛ n'a ma furusa kɛ a kɛra cɛ ye o a kɛra muso ye o sikana t'a la a bɛ furusa kɛ donc an bɛna baro kuncɛ ni min sisan ni o fana nafa ka bon kosɛbɛ o ye ligne mariage de ye o ligne mariage in an bɛna n da se o ma nka an tɛna caman fɔ a la don nata kɔnɔ walima dɔgɔkun nata kɔnɔ an bɛna don a fana na ka walawala ni ala ye waati ɲuman d'an ma o ligne mariage o de bɛ sɔrɔ eh, o de bɛ sɔrɔ boloden fitinin duguma donc n'i ye ligne de cœur ye ka daminɛ yan ani yan tɛrɛ dɔ bɛ yan donc i bɛ taa sɔrɔ dɔ ta ye fila ye dɔ ta ye kelen ye n'i y'a ye a bɛ gauche fana na fila walima kelen bon ne ta ye fila ye bon n'i y'o ye cɛ o cɛ tɛgɛ kɔnɔ a tigilamɔgɔ ka da la k'a fɔ ko muso caman furu bɛ a ka dakan kɔnɔ o ye latigɛ ye o kɔni ça c'est obligatoire hali n'a tigi dana muso kelen ma sigana t'a la a kɔni ni muso wɛrɛ bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka kɛ hors mariage n'o ye sungurutigɛ ye a yɛrɛ sɛmako t'a la walima a bɛna muso min furu o muso in bɛna taa don dɔ la kɔmi cɛ ni muso n'a furula cogo cogo a kɛra cogo cogo dɔ bɛ sa ka dɔ to a tigi bɛna muso wɛrɛ furu tuguni o kɔrɔ ye muso fila furu bɛ a ka dakan kɔnɔ walima muso caman furu bɛ a ka dakan kɔnɔ a bɛ se ka kɛ a b'u mara a bɛ se ka kɛ a bɛ dɔ furu ka bila yan ka taa dɔ furu ka taa fan wɛrɛ a bɛ se ka kɛ dɔw bɛna taa fana dɔw bɛna bɔ furu la donc furusa bɛ se ka ye a ka dakan kɔnɔ a bɛ maa wɛrɛ furu donc a bɛ o de kibaruya di mais n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ta lajɛ n'i y'a sɔrɔ kelen dɔrɔn de bɛ yan kelen dɔrɔn de bɛ yan an b'a fɔ o tigilamɔgɔ de ma ka caya ko o man kan ka muso caman furu kɛ parce que n'a ye muso caman ta bɛnbaliya bɛ don a ka du kɔnɔ denw tɛna ɲɔgɔn kan fɔ mankan bɛ tɛmɛ ani denw cɛ ani muso cɛ a bɛ na ni gɛlɛyaba de ye an bɛ o fɔ ka caya kuma bɛɛ mɔgɔ caman ye parce que adamaden ni ala ye doni min da i kun i kan ka se o de kɔrɔ parce que ale de y'a da i kun e de ye o tabaga ye mais ni ala ma doni min da i kun ni e ko k'e b'o ta n'i kan ma kari i kɔ bɛ kari dɛ walima i sen bɛ kari sikana t'o la parce que bɛɛ n'i ka doni tacogo don donc ala ye a dan k'a fɔ dɔw bɛ se ka muso caman mara u ka ɲɛnamaya kɔnɔ a b'u ka dakan de kɔnɔ mais a ye danni fana kɛ ko dɔw bɛ dan muso kelen ma se ka caman ta n'u ye caman ta dɔrɔn a bɛna ni gɛlɛya ye i bɛ dumuni dɔ tobi ka bila dɔ kɔrɔ a tigi b'a dun fo k'a kɔnɔ fa mais n'i y'a bila dɔwɛrɛ kɔrɔ o tigi mana dun dɔrɔn a bɛ bana o kɔrɔ maaw ka dumunifɛn tɛ kelen awa mɔgɔw ka doni taba tɛ kelen dɔ bɛ se fɛn dɔ kɔrɔ dɔ tɛ se o kɔrɔ bon nin bɛɛ ye misaliya ye nin bɛɛ bɛ adamaden yɛrɛ farikolo la donc euh, nin bɛɛ ye fɛn ye an ka nin ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamuya mais muso ta sisan an bɛna da se muso muso ta ma n'i ye muso fɛn fɛn ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko trait fila de bɛ yan trait fila de bɛ yan a ka da la k'a fɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a bɛna furu kɛ a bɛna furu cɛ min ma soit a bɛ taa muso wɛrɛ sɔrɔ cɛ in bolo walima muso in bɛ dɔ cɛ in bɛ dɔ furu ka fara kan tuguni Donc sinamusotigiya bɛ a ka dakan kɔnɔ an b'a fɔ ten donc o ye diyagoya ye parce que a b'a ka dakan de kɔnɔ mais o muso sugu n'a sɔrɔla a ma furu kɛ fɔlɔ an bɛ deli ka conseil di a ma karisa n'i ma ɲɛ furu kɔ i jija i ka furu cɛ ma muso min b'a bolo muso bɛ cɛ min bolo furu ma o la e bɛ kɛ kura ye min bɛ a bolo o bɛ kɛ kɔrɔlen ye mais ni e furula cɛ ma muso t'a bolo n'a nana fɔ k'a bɛ dɔ wɛrɛ furu ka fara e kan diyagoya e bɛ kɛ kɔrɔlen ye dɔ in bɛ kɛ kura ye donc ka sababu kɛ dakan baara de don dakan sira de don a tɛ se ka yɛlɛma mais n'a fɔla sisan e muso k'e furula cɛ ma ko ligne de mariage fila de bɛ yan fila de bɛ yan k'a dɔn k'a fɔ ko e bɛna e furula cɛ min ma k'a bɛna muso wɛrɛ fara i kan walima a bɛna sunkuru tigɛ i yɛrɛ sema ko tɛ a la a b'o kɛ diyagoya la mais n'e ko k'o tɛ kɛ e bɛna boli karamɔgɔ caman da la u ka furaw d'i ma walisa e cɛ kana sunkuru tigɛ walima e cɛ kana muso wɛrɛ furu Mais e b'a kɛ cogo cogo k'a da tulu la k'a da jaba la cɛ bɛ tila ka na muso wɛrɛ furu tuguni e bɛna fɔ ko karamɔgɔ ka baara tɛ tiɲɛ ye k'a sɔrɔ a b'e ka dakan de kɔnɔ ko e cɛ bɛna muso wɛrɛ ta ka fara i kan donc dakan baara o tɛ se ka sa quoi o ye ala yɛrɛ ka latigɛ de ye donc an bɛ nin yɔrɔ fɔ k'a faamuya k'a fɔ fɛn dɔ bɛ a bɛ adamaden ka dakan na mori tɛ se k'a bali karamɔgɔ tɛ se k'a bali dabalijugu tɛ se k'a bali ala y'i dan o de kama awa sigana t'a la o de b'i sɔrɔ fana bon nin ye misali ye mɔgɔ ka se ka faamuya an bɛna bi ta jɔ yan i y'a faamuya donc an bɛ bi ta jɔ yan ni alahu taala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna n da se kibaruya wɛrɛ ma n'o bɛ tali kɛ Astrologie kan n'an b'a fɔ o ma ko dolo, an bɛna kuma astrologie kan ka mɔgɔw lafaamuya kosɛbɛ, i bɛ se ka adamaden dɔn cogo di k'a sɔrɔ i ɲɛ ma d'a kan, i t'a tɔgɔ dɔn, i t'a jamu dɔn à travers la date de naissance a ka dakan sira kɔnɔ, an bɛna baro caman kɛ o fana kan mɔgɔ ka se ka faamuyali sɔrɔ o la, an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma donc k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Alahu taala sɔnna a ma.